Dia daoibh a chairde agus fáilte chuig Oíche Chultúir, an téama a bheidh á phlé againn ná an teanga Gaeilge agus ba mhaith liom anois duine a chur in aithne daoibh. Oibríonn sé mar Oifigeach. Gaeilge faoi láthair i gComhairle Chontae an Chláir, ach anuraidh scríobh sé alt sa pháipéar nuachta The Clare Champion dar teideal 'Irish, there is healing in the language' agus tá leabhar scríofa aige chomh maith dar teideal Coming Home, One Man's Return to the Irish Language. Michael McCaughan, tá fáilte romhat, tá súil agam go bhfuil tú go maith. Go raibh míle maith agat, táim. Yep. Ar mo shuaimhneas anseo sa Bhoireann. Go hiontach. Michael, ar dtús, an dtig leat an ráiteas healing a chur i gcomhthéacs dúinn? An raibh tú ag déanamh tagairt don coronavirus ag an am nó cad a bhí ar siúl agat ag scríobh an ailt sin? Ní raibh. Ar dtús, ba chóir dom a rá gur scríobh mé, thosaigh mé ag déanamh taighde don leabhar b'fhéidir cúig bliain ó shin agus thosaigh ansin an tréimhse ina raibh mé ag scríobh go díreach, caibidil i ndiaidh caibidil ná trí, trí nó ceithre bliain ó shin. So bhí sé scríofa, bhí sé críochnaithe agam sular thosaigh an phaindéim. agus so, so, i ndáiríre baineann an téarma leighis le rud i bhfad níos leithne ná, eh, ná ospidéal agus, agus víreas agus rudaí mar sin. Baineann sé i ndáiríre píre le, le cúrsaí, eh, síceolaíochta mar nuair a, nuair a thosaímid amach ag caint faoin nGaeilge agus an, faoin teanga, níl sé cosúil le, le bheith ag caint faoi teanga eile, Spáinnis nó Fraincis, agus tír, you know, thar sáile nó rud mar sin, nó, nó fiú em, caitheamh aimsire. Táimid ag caint faoi rud, ábhar cainte atá sáite, sáite istigh linn, eh, agus is cuma cén dearcadh diúltach nó dearfach a bheas agat ar an teanga, cuireann sé, is, is, is ábhar a chuireann isteach orainn mar tá sé tá sé beo ó thosamar an scoil go dtí an Ardteist agus ina dhiaidh sin tá sé le feiceáil, tá sé tá comharthaíocht ann, cloisimid é, feicimid é, bíonn na you know an taoiseach, fiú an focal an taoiseach, ní ní Prime Minister atá againn ach taoiseach agus An leighis atá i gceist ná b'fhéidir an iarracht nó an obair go mba chóir dúinn a dhéanamh teacht tríd an bagáiste nó an baggage atá inár shaol, go háirithe mar pháistí agus déagóirí, ag breathnú ar an teanga mar ábhar scrúdú agus ní mar ábhar atá inár gcroí agus san oidhreacht agus atá fós beo agus spreagúil. So tá fadhb agat maidir leis an an tslí a bhfuil an Ghaeilge á múineadh inár gcóras oideachais. Ó, ceapaim go bhfuil, yeah, ceapaim go bhfuil, bhfuil, is beag, is, is, ní, ní, ní minic a, a chuir mé aithne ar dhuine nach bhfuil fadhb ann mar tá sé soiléir má chuireann tú an méid oibre, an méid ama istigh in ábhar éigin, mar shampla, dá mba rud é gur thosaíomar amach ag, le huirlis cheoil, an fidil, an fhidil nó feadóg stáin agus rinneadh, rinneadh é seachtain in aghaidh seachtaine ó ceithre nó cúig bliain d'aois go dtí ocht mbliana déag d'aois agus ní raibh in ann port bunúsach a chasadh, beimid ag smaoineamh, céard a tharla, an mise, an bhfuil an fhadhb liomsa, an bhfuil an fhadhb leis an múinteoir, an bhfuil an fhadhb, an mbaineann an fhadhb leis an chóras oideachais? So, tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeimis ionraic. faoin gcóras oideachais agus, chomh maith leis sin, ionraic faoi cé chomh srianta is atá ábhar cosúil leis an nGaeilge, nó aon ábhar, istigh sa seomra ranga agus go hiomlán dúnta agus fágaithí sa seomra ranga agus ní thagann sé amach, níl aon aer, níl sé amuigh faoin aer ach amháin nuair a théann daoine, na déagóirí, chomh fada leis an Ghaeltacht sa samhraidh agus baineann siad céard a tharlós ansin, bíonn siad ag caoineadh sa charrchlós nuair a thagann na tuismitheoirí chun iad a thabhairt ar ais go Baile Átha Cliath nó cibé áit eile. So tá bearna ann. Ní fheicim, ní chreidim go bhfuil an fhadhb leis an teanga fhéin, is teanga é, agus is ceist cumarsáid é, ach nuair atá an comhthéacs agus an áit ceart, cosúil leis an nGaeltacht, an spraoi, déagóirí le chéile, céilí, grá, flirtation, nó, nó just teanga bheo i gceist, stopaimid ag breathnú air mar fhadhb agus tosnaímid ag breathnú air mar uirlis, uirlis cheoil, uirlis phearsanta, uirlis álainn agus nasc láidir leis an saol laethúil agus ní amháin sna leabhair ghramadaí, sa seomra ranga, i gcónaí dírithe ar scrúdú. Agus cé chomh tábhachtach, cén ról atá ag na tuismitheoirí maidir leis an Ghaeilge, go háirithe ó thaobh páistí a fhreastalaíonn ar na Gaelscoileanna? Thar a bheith tábhachtach. Ach tá tú ag caint faoi dhá ábhar difriúil. Rud amháin Gaelscoileanna, rud eile scoil Béarla. mar shampla. So tá dhá rud i gceist cosúil le dhá, ba chóir go mbeadh dhá scrúdú i gceist, ba chóir go mbeadh dhá chóras i gceist. Mar má théann páiste óg isteach agus tá tumoideachas i gceist, sin rud go hiomlán nádúrtha agus tiocfaidh an teanga gan stró, ní gan stró ach. you know, an, an, an cineál, eh, na gnéithe céanna is atá ag aon, aon teanga. Ach má théann tú isteach, cosúil liomsa, St Michael's College, Bóthar Ailesbury, i mBleá Cliath, eh, ní raibh aon chomhthéacs níos leithne ná an, an, an, an, seomra ranga. Ach tuigim go bhfuil an imeacht seo dátheangach agus dírithe ar dhaoine b'fhéidir nach bhfuil Gaeilge líofa acu nó fiú mórán Gaeilge. So déarfaidh mé an méid seo i mBéarla mar tá sé i ndáiríre dírithe ar thuismitheoirí. So there's a phrase I always come back to which is and it, it's not simply about language, I think it goes with other habits that we form. Uh, and that is that the greatest predictor

gan a bheith Gaelscoileanna agus beidh an, tiocfaidh siad abhaile leis an nGaeilge agus sin, sin job done em ceapaim. Cé chomh deacair atá sé an Ghaeilge a fhoghlaim nó a labhairt más rud é nach cainteoir dúchais tú? Cé chomh deacair atá sé? Is deacair an rud é aon teanga a fhoghlaim nó aon rud a dhéanamh. Tá mise, mar shampla, teach a thógáil, tá sé sin fíordheacair muna bhfuil aon taithí agat ar ar chúrsaí tógála. An rud céanna leis an le uirlis cheoil, an rud céanna leis an teanga. Ach baineann sé i gcónaí leis an an an meon atá ann. So, what type of mindset are you bringing to this learning experience? Are you bringing one of drogall? Are you bringing reluctance to this? So you suíonn tú síos, agus b'fhéidir go bhfuil tú ag déanamh ranganna do dhaoine fásta in áit éigin agus, you know, uair amháin sa tseachtain nó dhá uair in aghaidh na seachtaine, tá lá, you know, bhí lá oibre agat, tá an dinnéar le déanamh agat fós, tá sé na seacht a chlog, tá tú ag titim i do chodladh agus tá tú i, suite isteach i seomra ranga ag foghlaim na briathartha, Jesus! Arís is arís eile, we're back learning verbs, sitting in a room at seven o'clock in the evening and we're forty plus years of age, or older in my case. An bhfuil tú ag déanamh tagairt anois don eh, Gaelbore? Well, ni- no, well, sin rud eile, an, an Gaelbore eh, sin rud a bhaineann le haon chineál feachtas nó rud atá b'fhéidir faoi bhrú. So tá teanga faoi bhrú, tá mionteanga againn lonnaithe i measc an Bhéarla. Tá an Béarla, deirim i gcónaí go bhfuil sé cosúil leis an Japanese knotweed. So tá an Béarla ag fás i chuile áit mar is teanga domhanda é, is teanga an internet, is teanga cultúr, na scannáin, na sraith teilifíse, an ceoil, rap ceoil, gach rud. Now, obviously tá go leor le cloisteáil i nGaeilge freisin but tá tú ag caint faoin gréasán mór millteach Béarla ag ag cosúil le scamall atá thar tharainn i gcónaí. So the English language is there, it's inevitable, it's huge and it sucks up an awful lot of space in our lives because sin mar atá like agus ní féidir é a sheachaint ach amháin má tá tú i n'fheadar cén áit ina bhfuil tú in ann é a sheachaint anois fiú Gaoth Dobhair nó nó an Ceathrún Rua you know tá sé soiléir go bhfuil daoine ag bogadh isteach is amach um, you know, the day of the monoglot, daoine a bhfuil, nach bhfuil ach aon teanga agus an Ghaeilge acu, tá sé thart, you know, ní fheadar an bhfuil aon daoine, aon monoglots fágthaí sa tír seo. An Gaelbore, is, is ábhar eile é agus bím i gcónaí ag, ag smaoineamh, ní, ní bhuailim le Gaelbores sa Ghaeltacht ach taobh amuigh den Ghaeltacht, ceapaim b'fhéidir go bhfuil daoine ar a gcosaint Maidir leis an teanga, people get quite defensive about the language because they love it, tá grá acu agus tá siad really ag iarraidh go mbeadh chuile dhuine ar an leathanach céanna is atá iadsan, so it'd be lovely if everybody felt the same way about Irish and we could just get on with it and bring the language back because cinnte tá sé deacair é a fhoghlaim but is féidir, you know, it is very doable.

by walking it, not by standing in one place and saying I don't see any path, you know, it's impossible. Céim ar chéim. So, the Gael mór is is duine, b'fhéidir, a bhfuil an iomarca béime ar chúrsaí teanga agus mar fheachtasóir, as a campaigner. So, cuireann sé isteach ar dhaoine, tá tú i teach tábhairne nó caife nó ag caint le daoine am dinnéir, tá grúpa, slua duine le chéile agus tá B'fhéidir Gaeilgeoir amháin, duine amháin a bhfuil Gaeilge acub agus an ceist céanna, what, so what about Irish, you know? Agus tá sé, you know, it's tempting to get defensive and say, well, you know, it's a beautiful language, it's an easy language, it's this, it's that, it's it's been here forever, it's what we are, it's shaped us. Ach uaireanta bím ag smaoineamh just fág é, fág é, like, ba chóir go mbeadh daoine b'fhéidir ag aimsiú a bhealach féin chuig an teanga. Everybody maybe finds their own way to the language.

Agus úsáideann tú na fógraí báis chun feabhas a chur ar do chuid Gaeilge. Inis rud beag dúinn faoi sin. Bhí tú ag léamh na bhfógraí báis. Bhuel, ar dtús, tá tú ag iarraidh greim a fháil ar rud éigin sa teanga. You know, there's nothing to hold on to mar má, you know, buailim le daoine a bhfuil Gaeilge acub agus bíonn cúpla abairt le chéile againn, eh, cén chaoi a bhfuil tú, you know, conas atá cúrsaí leat ach deireadh leis sin, go sciobthaí tagann deireadh leis sin mar níl tú in ann dul níos doimhne sa, sa, sa, sa chomhrá, you know, it just, there's a natural end to a conversation when it's getting deeper agus níl an stór focal agat, níl an cumas ort é a dhéanamh. So ar an raidió agus, you know, i mo chás féin agus, you know, Tá gach uile dhuine difriúil óna chéile so b'fhéidir nach bhfuil sé sin, nach mbeadh sé cuí nó oiriúnach do chuile dhuine but i mo chás féin, Raidió na Gaeltachta, an raidió, you know, the radio doesn't jump out and ask you questions and demand grammar and demand anything of you so tá fuaimeanna na teanga ag dul isteach, The sounds are going in in a very natural way, gan bhrú, gan stró, eh agus is féidir leat, you know, cúig nóiméad, deich nóiméad, cúig nóiméad déag, ach rud amháin, bíonn tú ag iarraidh greim a fháil ar rud éigin agus na fógraí báis, eh bíonn siad eh ar, bíonn siad le le cloisteáil seacht nó ocht n-uaire in aghaidh an lae ar Raidió na Gaeltachta, so cloiseann tú na na n-ainmneacha céanna, bíonn siad ag caint faoin gaol atá idir dhaoine, you know, such and such sister, brother, partner, family, deceased, predeceased, etc, age, place, agus sin cineál, you know, bhí mé breá sásta go raibh just léarscáil nó, nó píosa beag den míreanna mairí, it's like a language is a bit of a jigsaw puzzle or a code, and it was very satisfying

language acquisition which is difficult in the beginning but it's not always difficult. Éiríonn sé níos éasca. Hmm, éiríonn siad níos éasca, yeah, yeah. Agus i do leabhar um, a scríobh tú, um, úsáideann tú an focal, an frása jailtacht. Hmm. Cad atá i gceist leis an focal sin? Bhuel Baineann sé sin le tuaisceart na hÉireann agus an, yeah, agus chomh maith leis sin cúrsaí géibhinn mar mar sna sna sna daicheadaí creidim na na na na na caogaidí nuair a bhí na na an emergency mar a déarfá anseo cuireadh daoine cosúil le Máirtín Ó Cadhain you know alleged subversives cuireadh iad, like, they were interned Agus as an, nuair a bhí siad, you know, bhí siad sáite isteach le chéile gan mórán le déanamh ach a bheith ag fanacht ar conas a éalú nó conas a, eh, an, an tslí amach. Eh, so thosaigh siad ag caint Gaeilge le chéile agus daoine a bhí in ann Gaeilge a, a labhairt, thosaigh siad ag múineadh do dhaoine eile. An rud céanna tuaisceart na hÉireann sna H-Blocks. Just, is cineál scéal fada agus scéal gearr, déanfaidh mé scéal gearr as. Ach an jailtacht, sin dhá fhocal le chéile, Gaeltacht agus jail. So nuair a bhí grúpaí móra duine dúnta isteach sa H-Blocks, rinneadh block amháin mar Gaeltacht.

the British from the Second World War. So, saghas ollscoil a bhí i gceist ach ollscoil praiticiúil, beo, ina raibh daoine ag caint le chéile faoi, faoi chúrsaí polaitiúil, faoi, you know, cócaireacht, faoi just an, an, an gnáthshaol. Bhí daoine in ann cumarsáid a dhéanamh le chéile Agus dá mba rud é go raibh tusa líofa i nGaeilge, bhí tú ag cabhrú le duine eile a bhí píosa Gaeilge, an duine a bhí beagán Gaeilge acu, bhí siad ag foghlaim cúpla focal do dhuine eile. So bhí cineál chain ann a bhí ag dul ó dhuine a bhí líofa go dtí an duine a bhí just cúpla focal agus gach uile dhuine ag cabhrú lena chéile. It's almost like a peer mentoring.

go raibh daoine, you know, go raibh muinín agus misneach agus nach raibh faitíos ar dhaoine just a chuid focal a rá, so an atmosphere in which you can speak your Irish without fear of being judged or punished or whatever. Agus an tuairim atá agat ná eh, bhfuil an, an Ghaeilge an-láidir sa tuaisceart chomh maith agus mar deireann tú the way, they, the way Irish is taught in the north, you said it blew you away. Um. Yeah. Is is just tá comhthéacs go hiomlán difriúil sa Tuaisceart agus nuair a you know nuair nuair a chuaigh mé ann rinne mé turas ann ar dtús cheap mé go mbeinn ag ag scríobh caibidil amháin agus just ag ag ag ag déanamh um, tagairt don Ghaeilge sa Tuaisceart mar tá an iomarca bacainní ann. You know, bhí sé beagnach mídhleathach, you know, bhí sé mídhleathach an Ghaeilge a chur chun cinn sa Tuaisceart. It was seen as something very suspect, something very linked to a movement, a subversive movement, and something that was dangerous and to be suppressed. So, you know, sna seachtóidí, eh, Bóthar, Bóthar Seoighe, agus an chéad scoil, Gaelscoil, Gaelscoil Béal Feirste, thosaigh an ghluaiseacht just ag neartú agus.

in the teeth of opposition, repressive opposition, cuireadh tús le Bóthar Seoighe agus tá Bóthar Seoighe fós ann agus ag fás freisin agus anois tá na na páistí a bhí ann sna seachtóidí, tá siad ina ina príomhoide sa sa Gaelcholáiste i nDoire mar shampla. So you've got the son of one of the of the founders is principal of a Gaelcholáiste in Derry.

Agus chomh maith leis sin, an carn, mar shampla, so Carn Tochair, so you have Machaire and Carn Tochair side by side, this is just, you know, towns in the north, and rinneadh Gaeltacht eile faoin tuath, so you have a country, an attempt to rebuild a Gaeltacht that would have been there 80 bliain, 100 bliain ó shin.

seems to make the work a little easier ach i ndeisceart na tíre ina bhfuil, you know, allegedly, gach áis ann don Ghaeilge, tá an rialtas céad fán gcéad, gach, you know, gach páirtí polaitiúil go hiomlán i bhfabhar na teanga, you've got this great pro-Irish uh, uh, uh, national sentiment and yet it's not happening. So, fillimid ar ais ar ar cheist mhúineadh na Gaeilge, you know, it comes back to it agus chomh maith leis sin, áiseanna, tá tú ag caint faoi saol sóisialta na Gaeilge i dTuaisceart na hÉireann, tá acmhainní ann, tá foirgnimh, um, so you've got a network of cafes and places you can go and speak Irish when you come out of school, but what happens when you come out of a Gaelscoil or, or a Gaelcholáiste agus níl áit ar bith ach amháin, you know, Tamhlacht, you've got a great place in Tallaght, you've got you know áit, ionad sa ollscoil Gaillimhe, you've got a handful, literally a handful of places in the whole of Ireland to speak Irish in a relaxed way. B'fhéidir go mbeadh like Cultúrlann a bheith i gach baile sa tír, bheadh sé go hiontach, like Cultúrlann, ionad a mbeidh daoine in ann you know dul bualadh le chéile agus an Ghaeilge a labhairt. Beidh sé go hiontach, ceapaim. Beidh sé sin go hiontach agus chomh maith leis sin tá seanchara liom agus bíonn sé ag obair leis na comharchumainn, Unite, Fórsa agus áiteanna mar sin agus bhí, bhí, bhí carn mór airgid acu, b'fhéidir ocht, deich mbliana ó shin agus bhí siad ag smaoineamh céard a dhéanfaimid leis agus an rud a bhí siad ag smaoineamh ná foirgneamh a cheannach mar shampla, so just, you know, invest in,

eh, you know, tá Fíbín tar éis, you know, Fíbín in Galway, very important eh, eh, initiative, they have an Taibhdhearc i nGaillimh and they have a café eh, siar in aice le Indreabhán, so they've opened up a café in a former pub. Eh, you know, ba chóir, nuair, nuair atá áiseanna ar fáil agus tá fuinneamh ar fáil, em, nuair a chuireann tú le chéile é,

Agus just maidir leis an Tuaisceart arís, an bhfuil an ceart agam an bhfuil a lán, bhfuil cúpla dílseoir ag labhairt Gaeilge agus ag foghlaim an Gaeilge sa Tuaisceart? Bhuel sin b'fhéidir an réimse is tábhachtaí faoi láthair go bhfuil go bhfuil

go mall, bog séimh, ag caint faoi logainmneacha, you know, coming at the Irish language in a way that wasn't going to immediately make local people feel like they were being assaulted with the Gael. Agus anois, an méid daoine, like, níl siad in ann, eh, like, an, an, an méid daoine atá ag iarraidh Gaeilge a labhairt agus síniú do na ranganna, eh, níl,

Tá sé suimiúil ar fad. An bhfuil sé ceart a rá gur tharla b'fhéidir aistriú teanga sa tír seo, a language shift, a big language shift occurred in this country more than anywhere else perhaps. Yeah, like agus nuair a bhímid ag caint faoin teanga ní féidir ní féidir an ábhar sin a sheachaint, you know, we really need to talk about the history of the Irish language, we really need to talk about eh the trauma associated with the fastest language shift, probably the fastest language shift in the history of humanity. Tá tú ag caint faoi teanga a bhí, you know, bhí chuile dhuine ag caint Gaeilge sa tír seo eh seacht, ocht gcéad bliain ó shin. Bhí formhór na ndaoine fós ag caint Gaeilge go dtí an naoú haois déag. So, aimsir an Ghorta Mhóir, you know, sa naoú haois déag, tháinig athrú, tháinig borradh, absolute acceleration ar an aistriú teanga. Agus ní amháin go raibh daoine ag aistriú teanga ach bhí an saol go hiomlán scriosta acu.

Sin é, agus agus ceapaim nach bhfuil an an an an dóthain tuiscint againn faoin mbiology agus an an intersection idir biology agus biography. Uh, in other words, you know, um, scéal an an scéal an tsaoil, agus stair an an you know stair an an an phobail. So that link between a people and an individual story as it goes forward is something that's quite new and eh ceapaim go bhfuil go leor taighde á dhéanamh faoi faoin Holocaust mar shampla em and the na you know an an tslí ina leanann an an dochar agus an pian sin ar aghaidh tríd na glúinte. it's a new area, it's a relatively new area of study and ceapaim go mbeimid, you know, b'fhéidir i gceann, you know, Tá sé iontach suimiúil. mm, iontach suimiúil agus tá go leor le, go leor, you know, níl, níl an tuiscint iomlán againn, you know, tá an tuiscint chomh srianta maidir leis an, an biology and biography and our, the, the manner in which these things condition us,

Michael, go raibh míle maith agat, bhí sé go hiontach ag labhairt leat agus ag éisteacht leat agus tá súil agam b'fhéidir am éigin sa todhchaí go mbuailfimid lena chéile arís. Go raibh míle maith agat. Fáilte romhat agus go raibh míle maith agat féin. Nora, slán.